onye ọma egeni m ntị daalụ ee eji m ogeni na-anabacha anyị n'ọnwa maachị ya bụ ọnwa we mụ m ọnwa ni dị na iri a ma ezu mgbe ashọ ka ya ala ekwune ee o lu oge onye ga-amarị ee ọnwa ni ka m mụzụkwa nwa m nwa izizi mbụ ngozi ee so ya bụ ọnwa oriri ga-adị na ya bụ ọnwa maachị asị nke nji ogeni nabacha ụnụ zizikwa ụnụ ofu ozi dị mkpa nchọ ka nzie ụnụ nye ni wa akpọ YouTube nsị ka ụnụ jee subscribe a o nwere ego wa na-eme o o nwere ego wa ga-ana ghị wee banye o nwere ego wa ga-ana ghị n'ishu ofe ka ọ bụ oriri ka nsi ụnụ bịa rie ọ nwechara onye nsị bịa lụa achọ nke ọ bụ n'ebe ọ ka anyị niile ga-enwe ike na anọkọme maka na iwu dị ebe ọnị adị n'ike dịka iwu dị na ebe ni nna ekwu okwu ni asụsụ ni m asụ hụbeni ndị nwe nye ni igwe okwu ni nna asụ nye ni wa akpọ Facebook ama na we nye m ekwu ọ bụ na mmadụ ama na enye ekwu olike lue na ajọ nkata ka ịkpa etichie we ya ka nji sị ka anyị na-atari na YouTube anyị tarisi abụọ ụfọdụ ndị dịkwa mma nwe ike kọwa n'oyibo eweche m ebe ni ya bụ ọnwa maachị ya mekwa anyị ọhụma o chukwu ya duo anyị ka ọ bụ na nkwụ anyị hụ ọmụa a ga-ejelube ọdị maka na ọmụ ebu ụzọ na nkwụ n'ọnwa ni bụ maachị ụbọchị izizi ya ga-emekwa anyị ọhụma lue ụbọchị o jere mebụ ya bụ ọnwa lue ụbọchị iri atọ na ofu ga-emekwa anyị ọhụma o nye ọbụla anyị lo n'ilolo dị mma chukwu ya nye anyị ike ka anyị wee mezue ya bụ ọnwa mma anyị ọhụma eke dị n'ime ya mma anyị ọhụma orie dị n'ime ya mma anyị ọhụma afọ dị n'ime ya afọchana anyị nye dị mma nkwọ dị n'ime ya mma anyị ọhụma ndị dị ime ga-amụkwọ n'udo na anwụrị o a ga-etekwu pọda te nzu n'ishu ee chukwu ya dome anyị domekwa anyị lue ka anyị melue ebe anya anyị dị na onye sịkwa ka o gbu anyị o gbu onwe onye chụma anyị ọ daa anyị chụkọzikwa ga adaa ma ọ bụ na nye o mejọ njọ anyị lụa rie mgbe alụ na rie ma ya bụ n'ochi chukwu ya chekwama anyị nọ na mkpọrọgwụ ada akpụ apelete na ute na onye na-alụkwa egbue ashụ efue ka alụ nwe egbu anyị na emenye ya bụ chukwu ke enigwe na ụwa yi anyị ka anyị na-eme a ga na na-aga nọ n'ishu ashụ ga-efu anyị ọsịsọ ama asụ anyị ajọ ndị ama hụ anyị ọ na-eme nọ n'ishu anọ azụ ọ na-eme na azụ anọ n'ishu maka na ishu n'ishu ka ahụ oke nwa a ga na na-aga nọ n'ishu melu ebe anya anyị dị anyị tọọ ụtọmị ka nka ofu oke agọbele ọfọ sị na a ga-adị ndụ tọọ ụtọmị ka nka ka anya anyị lue anya ya amaluo mana a ga-atọnụ ya bụ ụtọmị n'afa chukwu ke enigwe n'ụwa ka ndị ekpe ya bụ ekpere n'ọnwa maachị ya mekwa ya ọhụma ọ na-aga aga n'ishu na ya bụ ọnwa maachị nye ọbụla alụ nọ n'ilo na-aga ahụ ume mezue ekpere ndị na na ekpere ndị ọzọ eji m afa chukwu ke enigwe n'ụwa na nwa bụ jizọs kraịst